ulaliki uwu ndidawupanga lachiwiri pa 15 april chaka cha 2014 nthawi ya 27 minutes past 9 ndipo lero ndangobweresanso pano kuti mwina kuchokera ku dzulo lathu titakuphunzira za lero lathu ndi kusamala za tsogolo lathu pakuti tikulowa mu nyengo ya zipangano ne inieris pactum cum improbis wosapanga mgwirizano ndi akamberembere
dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen chaulere cha ambuye athu yesu khristu ndi chikondi cha mulungu atate komanso mphatso za mulungu mzimu woyera zikhale nanu abale nonse pamene lerolo tikufuna kuti tigawane mawu a mulungu

osasayinirana pangano ndi anthu opanda nthumazi ndipo ulaliki wathu tutenga kuchokera pa aefeso mutu wa 5 ndime ya 8 mpaka na 14 tipemphere mulungu atate athu ndinu amene mmafuna kuti ifeyo kudzera mmapangano amene timapanga ife tisendere pafupi nanu tiphunzitseni kuzindikira anthu opanga nawo mapangano Titetezeni kuti tisapange pangano ndi anthu amene adzawononge moyo wathu, adzawononge mtendere umene inuyo munatipatsa. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. Aefeso mutu wa 5 ndime ya 8 mpakana 14. Inunso kale munali mu mdima, koma tsopano muli m'kuwala, popeza ndinu awo a Ambuye. Tsono muyende ngati anthu okhala m'kuwala, pakuti pamene pali kuwala pamaonekanso ubwino wonse, chilungamo chonse ndi choona chonse. yesani kudziwa zimene zingakondweretse ambuye musayanjane nawo anthu ochita zopanda pake za mu mdima koma muwatsutse pakuti zimene iwo amachita nseri ngakhale kuzitchula kumene kumachititsa manyazi koma kuwala kumaulula zonse ndipo zimaonekera poyera ndipo chilichonse choonekera poyera chimasanduka kuwala Nchifukwa chake amati, Dzuka wamtulo iwe, uka kwa akufa, ndipo Yesu, a, Khristu, adzakuwalira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ne inieris pactum cum improbis, anatero aphunzitsi anga kalero, Bambo Musasa, kalekale ndithu tiri pa sukulu, Mzimu wawo uuse ndi mtendere. anali wansembe wopasa chidwi kamdala ndithu ndipo mwa zambiri zimene iwo timakumbukira za iwo ndi chimenechi chakuti adatiphunzitsa chilatini ndipo amachiphunzitsa ngati kuti ndi chinenero cha konkuno choti mungosowa wiki imodzi yokha muchiziwa nthawi zina akakhalakhala amabweresa kankhani ka mchilatini kuti ifeyo sitidakaonepo cholinga aone kuti kodi tingakwanise bwanji kuitanthauzira mchingerezi kapena mchichewa ndipo siku lina kudacha ndipo atalowa mkalasi mawu ake anali amene wawa ne inieris pactum cum improbis ne inieris pactum cum improbis ndiye kuti osachita chipangano ndi atambwali osasainirana pangano ndi anthu achinyengo mulungu pamene analenga munthu ananena kuti sibwino kuti munthuyu akhale yekha ndimtumizira mthandizi amene azakhale naye potero mulungu anafuna kuti anthufe tizilumikizana ndi anzathu anafuna kuti anthufe tisamakhale patokha koma tizilumikizana ndi anzathu ndi zabwino ndithu pakuti makolo athu akale ananena kuti kali kokha ndi kanyama tili awiri nti anthu ndi zabwino ndithu kulumikizana ndi anzathu popeza kuti kuzera mukulumikizana kumeneku ndi anzathu timafanafana ndi mulungu mulungu wathu amene iyeyo ndi mmodzi koma eni atatu mu utatu wake woyera ali mulungu mmodzi nayenso akulumikizana komano pamene tikukamba zopanga mgwirizano ndi ena pamene tikukamba zopanga pangano ndi anthu ena aphunzitsi angawo bambo musasa akuchenjeza kuti kuzera mmawu amenewo amene anatipasawo Kankhani kanali kankhani kabwino ndithu, koma akunena kuti tikuyenera kukhala anthu ochenjera ndi anthu amene tikusainirana nawo mapangano. Tikuyenera kukhala anthu ochenjera ndi anthu amene tikusainirana nawo pangano. tikalowa m'baibulo aisraeli kawirikawiri chifukwa chakuti anali pa chiopsezo kuchokera ku maiko ena aakuluakulu kuti atha kumenyedwa atha kulandidwa ziko atha kutumizidwa ku ziko lina lachilendo amati akaopsezedwa amachiona chinthu cha nzeru kupita ku ziko lina lamphamvu ndi kukazipereka kuti apange nawo pangano ncholinga chokuti awateteze mwachitsanzo titakhala kuti ifeyo ziko lathu la malawi tikuopsezedwa ndi ziko la tanzania ha tikukutumulani tikukutumulani tikukutumulani ife mantha njenjenje tikanakhala ziko la israeli kalero zimachitika ndikuti mwina tikanapita mwina ku mozambiki ndikukauza amozambiki amozambiki ye taoneni atanzaniawa akutiopseza inuyo mukhale mbali yathu mutiteteze ndi apanga- tipanga pangano ndi aku mozambiki aja ndi atiuza awo chabwino ndi mmene zililimo ife tikutetezani tanzania ikamabwera tiiopseza komano chitachitika apa nchonena kuti ndiye kuti inuyo muzitumiza chambo masitima atatu mwezi uliwonse ife a zikomo kwambiri ife bora mutitani mutiteteze zimenezi ndi zimene aisraeli amapanga ndi maiko ngati babiloni maiko ngati asiriya maiko amene amafuna kuti awathandize kuwateteza maiko ngati eguputo awateteze ndiye amapanga nawo pangano Nthawi zina Mulungu kuzera mwa aneneri ake amawalesa Aisraeli kuti iyayi Aisraeli ana anga eh, eh. anthu amene mukuti mufuna mpange nawo pangano chonde chonde musapange nawo pangano musapite ku ziko lina kuti likutetezeni musapite ku ziko lina kuti likuthandizeni ine ndilipo mulungu wanu mukakawerenga aizaya mutu wa 7 ndilipo ineyo mundidalire ine koma nthawi zina chifukwa cha mantha nthawi zina chifukwa cha kusakhulupirira mulungu aisraeli amapezeka kuti akupanga makani ndikukapangabe pangano ndi ziko limene lija pomapanga nalo pangano ziko lime- ziko limene lija amakhala ngati azipereka kwathunthu kwa ziko limene lija ngati maiko okondana azigwirira ntchito limodzi kwa kanthawi komano kenaka ngati ziko lija siku lina kutacha limatha kubwera ndikuzawatembenukira limakhala ndi kuti laona kufooka kwawo likuwaziwa bwino nanga sanagwirirapo ntchito limodzi ndipo ku- kuwaononga kwake sikumakhala kovuta osachita pangano ndi atambwali osapanga pangano ndi atambwali tambwali ndi munthu amene ali wosakhulupirika tambwali ndi kamberembere tambwali ndi munthu amene chidwi chake chili pakuzikonda iye yekha munthu amene iweyo ukamuona kuti akukuonesa chikondi uziwe kuti ndiye kuti waona kuti kena kache iyeyo kalipo kache kuti adye iye mwinakeyo adya papakulu Tambwali ndi munthu amene atha kukutembenukira mopanda manyazi, atha kukutembenukira poyerayera, munthu wopanda nthumazi. Yudasi anamutembenukira Ambuye Yesu, anamtembenukira Mbuye wake, nkuchita ndithu kubwera pafupi ati kudzam'psopsona mopanda manyazi. yesu nkumuuza kuti ha koma yudasi yudasi iwe ndithu zoona ufuna undipereke ine pakundipsopsona kumuona yudasiyo zosankhuza tambwali weniweni zosankhuza luka 22 ndi 48 ameneyo ndiye kamberembere amene akamakuchita kanthu amakhala ngati kuti palibe chimene akupangapo iye chachilendo akamakupanga nkhanza amakhala ngati kuti si iyeyo akamakupanga chipongwe amakhala ngati kuti sizikuchitika ngati kuti kapena ndi kumaloto kapena ndi filimu anthu oterewa si anthu oti ndikupanga nawo pangano si anthu oti ndikupanga nawo pangano chimene pangano tikuliletsera kuti pangano samangopanga ndi wina aliyense ndi choti pangano ndi mgwirizano wolimba umene umamumi- umamuumiriza munthu aliyense amene wapanga nawo panganolo kuti akwaniritse zimene adalonjeza mu panganolo inuyo mukukumbukira za herode ndi yohane mbatizi pamene panachokera mwambi woti pangano linadulitsa mutu wa yohane choncho pangano ndi chinthu chachikulu chimene ifeyo timayenera kuti tizichilemekeza ndi kumasamala tisanachipange pangano ndi chinthu choopsa chifukwa limakumanga iweyo amene ukupanga panganolo. Nthawi zina ndikukusandusa kapolo chifukwa cha pangano limene unapanga kaya ndi kalekale. N'chifukwa chake abale ndikunena kuti, usanapange pangano ndi munthu, ukuyenera kuyang'ana mtundu wa pangano limene ukufuna kupanga iwe. Ukuyeneranso kuyang'ana kumuyang'ana munthu amene ukufuna kupanga naye panganoyo. pamene aisraeli amapita ku dziko lachilendo ku dziko lachilonjezo kuchokera ku igupto asanalowe mu dziko lachilonjezo lija mulungu anachenjeza exodo 34 ndi 12 mulungu anapereka chenjezo anati chani anzanga musamale musamale kuti musachite chipangano ndi anthu a ku dziko limene mukupitalo kuopa kuti angazakhale umenewo ungazakhale msampha okuchimwisani anauza kuti musapange pangano ndi anthu a mtundu umenewu anthu a dziko limene mukukalowa chifukwa umenewo uzakhala msampha ndithu Mulungu akuopa kuti powalandira Aisraeli mu dziko lachilendoli, anthu akudziko limenelo akalandira mwamsangala, akalandira ngati abwenzi, akalandira ngati abale, koma posachedwa ndithu azayamba kuwakhoma, posachedwa pompa azayamba kuwapotoza pakuwatembenuzira ku milungu ina. ndiye luntha mutu wa 1 ndime ya 16 amanena kuti anthu osamvera mulungu amaziyitanira imfa chifukwa cha ntchito zawo ndi mawu awo amayisandutsa ngati bwenzi lawo ndipo amayilakalaka kwabasi amachita nayo chipangano motero ayeneradi kukhala amgulu lake mukumbukire ne inieris pactum cum improbis osapanga pangano ndi kamberembere mulungu timalimba mtima ndikumapanga naye chipangano kuli chipangano chakale kuli chipangano chatsopano koma timalimba mtima kupanga chipangano ndi mulungu chifukwa iyeyo ndi wokhulupirika si kamberembere iyayi sanamiza munthu si tambwali timapanga pangano ndi mulungu chifukwa ndi odalirika ndipo alibe chipongwe ndi munthu pokamba za mulungu buku la eksodo mutu wa 34 ndime ya 6 akunena kuti chauta chauta mulungu wachifundo ndi wokoma mtima wosakwiya msanga, wodzaza ndi chikondi chosasinthika, ndipo wokhulupirika kwa anthu ake. Ameneyutu ndiye Mulungu. Ameneyu ndiye amene timayenera kupanga naye chipangano. Chipangano supanga ndi Satana aa. Supanga chipangano ndi Satana chifukwa Satana iyeyo lake ndi boza. uthenga umenewu ukuoneka ochepa koma ndithu upite kwa ana onse amene ananamizidwa ufiti aa ndikupasa ufiti tipange pangano ine ukatenga ufitiwu ukhala kakwini kakuno supanga pangano ndi satana satana ndi osakhulupirika satana ndi chenjerekere wina wake amene sungakhulupirire iniyo tatenga nkhani ya adamu ndi eva atanamiza munda muja kuti idyani chipasochi mukadya muzakhala bwino mmene zimasokonekera achina adamu ndi eva satana anaonekapo kunali iye sikuziwika chipangano supanga ndi satana chifukwa satana n'lake ndi boza uthenga umenewu ndithu upite kwa achinyamata onse amene amakopeka ndi za sataniki namaganiza kuti akupanga pangano lothandiza mwa satana mulibe choona mukumbukire ne inieris pactum cum improbis usayerekeze kupanga pangano ndi tambwali usayerekeze kupanga pangano ndi satana ndipo ndikunenatu kuti uthenga umenewu upite kwa onse amene amaganiza zopanga ukwati onse amene akufuna kukwatira onse amene akufuna kukwatiwa musapange pangano ndi tambwali Zimachitikatu kuti munthu ali ndi mkazi wake amene anamanga naye ukwati ndiye lero akubwera ndikukupeza akukapeza mkazi wina ndiye nkumamuza ah, ineyo he, iweyo ndimakukonda kwambiri koposa akazi anga iweyo ah, basi apa mmene zilimu apapa ndiye kuti mmene ndateremu ndafika basi hey. ne inieris pactum cum improbis ngati wachita za utambwali ndi banja lake ngati wachita za utambwali ndi mkazi wake ndi ukwati wake woyamba iweyo chikukulimbisa mtima ndi chani kuti zimene akunenazo ndi zoona chikukulimbisa mtima ndi chani osapanga pangano ndi tambwali osapanga pangano ndi tambwali kunja kunotu pangano la ukwati lapwetekesa anthu ambiri ena limangokhala tsoka koma nditu ena kuziwa amaziwa kuti munthu uyu ndi tambwali koma anafuna kumtengabe mwachangu changu asanampase mayesero okwanira asanamuyese ndikumutengabe pomazazindikira kuti he Ndapanga pangano ndi tambwali mbuyo mwa alendo. Pomazazindikira kuti ndapanga pangano ndi munthu wopanda nthumazi mbuyo mwa alendo. Akuchita kuwawashula ndi mapama mopanda kuwaganizira. Akuchita kuwasiya pakhomo akalowera uku osaoneka kwapita iye 3 days ali konko. Ne inieris pactum cum improbis. osapanga pangano ndi tambwali anthu akuvutika lero ukwati anangomanga wangotha masiku awiri kena kuwina uja ndi za utambwali wa, wa, zakezo wamusiya kupita kuona kuti inu kodi ukwati unkeza tinamanga li yendera yako tu nanenso ndi yendera yanga osapanga pangano ndi tambwali zimangovuta abale koma zinazi timayenera ndithu kumaonesesa anthu osainirana nawo pangano kuti paja akamakayimba sayinani sayinani lero kumazifunsa koma ndisayina naye sitambwali inu osayina kodi mukusayina nayeyo mwamuona si kamberembere osatengana mpakana kukafika pa guwa paja usanadziwe kuti ndikusainirana naye ndi tambwali zimangovuta abale ndithu tinayenera kumasainirana ndi okhawo amene tikuziwa kuti awawa ndi okhulupirika na pa pangano Kaya ndi chisankho cha atsogoleri, zimangovuta ndithu kuti ifeyo atsogoleri athuwa timawatchula kuti a ndale ndipo chimene wandale amatchuka nacho si china ayi koma utambwali. Akakhala tambwali kwambiri m'pamene anthu amanena kuti aa awa amadziwa ndale. Kodi ngati ali atambwali, zoona ndithu ifeyo tikupita kumakapanga nawo chipangano choti atiyendetsere dzikoli atambwali? mwinatu limene lingakhale funso labwino lotithandiza pakasankhidwe pamene tikupita kovota kaya ndi liti kaya ndi liti tsiku limene tikupita kokavota kaya ndi kuti kaya ndi kuti funso ilili linayenera kumatithandiza kutitsogolera ukanyamula pepala yako ija yokavotera ija ndi munthu wakoyo ali mutu mwakomo uzifunse Kodi mwa amene tikukawasankhawa titati tiaike pa ndandanda, tiaike pa manambala, tiaike pa laini, angakhale tambwali kwambiri ndani? Amene angatchulidwe kuti uyu ndiye tambwali nambala wani ndiye uti? Chimene tikuyenera kudziwa ndi chakuti pamene anthu mukukavota, mukupita kukapanga pangano ndi anthu mukukawavotera aja la zaka 5. pangano limene mwina lizakhala lovuta kuliphwasula nthawi yake isanakwane ngati atakhala kuti iwowo sakukwanisa zimene ifeyo timayembekezera ndipo pokhala kuti ndi atambwali mukangowapasa mpata okakhala pa mpando paja amayesesa kupanga zonse zimene angapange iwo kuti mukanike kuwachosapo nthawi isanakwane akachosa masekishoni onse amene akanakupasani mphamvu zowayitana amene akanakupasani mphamvu zowachosapo uchabe wache munapanga pangano ndi atambwali ne ine eris pactum cum improbis osapanga pangano ndi munthu opanda nthumazi osapanga pangano ndi tambwali Aliyense amene akupita kovota amayenera kuzindikira kuti akupita kosainira na pangano ndi amene akukamvoterayo. Chonde, chonde, ngati mukudziwa kuti amene mukukamvotera inu ndi tambwali, mokuchondererani, polikonda dziko lanu, musakamvotere. Polikonda dziko lanu, musakamvotere. Pezani wina. Si bwino kupanga pangano ndi tambwali. Aliyense amene akukaponya voti akuyenera kudziwa kuti sakukaponya voti yake chabe aa, koma akukaponya voti m'malo mwa dziko lonse la Malawi. Iye ali ngati woimirira dzikoli, ali ngati nthumwi ya dzikoli. Akukawaimirira ana amene sanapite, sanafike zaka zovotera. akukawaimirira azigogo amene sangathe kuyenda kukavota akuwaimirira odwala onse amene akuvutika mzipatala akuwaimirira ngakhale anthu amene ali mndende akuwaimirira adatu azibale athu amene ali kunja amene sangathe mwina kuzavota aliyense amene akupita kukavota azindikire kuti ziko lachita kumutuma kukapanga pangano ndi anthu oti atisogolere kukapanga pangano ndi munthu woti atisogolere komano osapita kumene kuja ndikukasainirana pangano ndi kamberembere osapita kumene kuja ndikukapanga pangano ndi tambwali ne inieris pactum cum improbis osapanga pangano ndi tambwali timpembe mulungu atithandize kuwazindikira atambwali onse atithandize kuizindikira njoka kuti isatinamize Koma kuti tikwanitse zimenezi tipanga bwanji? Luka 4, Yesu kuti azipambana m'chipululu muja, anapita ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Inunso ndi ine pamene tikupita kovota, tisangonyamuka kungovumbuluka ulendo kumakavota aa! Gwadani pansi. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ame. Ambuye ndikukuthokozani kuti nthawi ija yafika yoti munthu ine ndikavote. Koma Ambuye ndikukumbukira ine kuti sindikuyenera kupanga pangano ndi tambwali. Nditumizireni Mzimu wanu Woyera. akhale nani andiunikire kuti pamene ndikukavota pamene ndikukapanga chongu ndikachonge yekhayo amene ambuye mukuziwa kuti ndi munthu woyenera kupanga nawo pangano loti ayendese zikoli mukapanga kapemphero kanuko pangani chizindikiro cha mtanda zina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera nyamukani mupite mukavote osapita kovota opanda mzimu woyera osapita ku chisankho opanda mzimu woyera mukasankha zolakwika mzimu woyera amatiunikira mzimu woyera amatisegula maso atha kukakusinthitsa maganizo ndithu pompaja pamene munthu uja ukavota tipitirize kupemphera kuti dziko lathuli tisankhe atsogoleri oyenera tipemphere mulungu atate amphamvu zonse tumizani mzimu wanu woyera m'mitima mwa wina aliyense aunikiremo achire tizindikire anthu amene tikuyenera kukavotera ife kuti dziko lathuli lipite patsogolo mutithandize mapangano onse amene timapanga ife mmoyo mwathu tisapange mapangano ndi anthu amene azationongere moyo wathu amene azationongere miyayi yathu imene inuyo mumatikonzera tikupempha zonsezi m'dzina la yesu khristu yemweyo ambuye athu amen ndakuthokozanitu abale tiyeni siku lina tizakumane pompano tizagawanenso mawu a mulungu munali ndine elizeyo bambo nthalika zikomo kwambiri